Mbedidi O nwere otu oge, o nwere otu onye isi na onye ngwụrọ bi n'otu obodo. Ha abụọ bụ enyi, na-arịọkọkwa arịrịọ ọnụ. Onye ọbụla bi n'obodo ahụ maara ha ma marakwa na ha bụ ezi enyi. Ha na-enyerịtakwa onwe ha aka nke na ha abụzịghị ohu o nwere ebe ha chọ o nwee ebe ha chọrọ ịga ịrịọ arịrịọ onye ìsì èburu onye ǹgwụrọ n'ùbu ebe onye ǹgwụrọ gà na-ègosi ya ụzọ̀ ọ gà-èsi o nwèrè ogè oke ụ̀dà ụ̀gànị dàrà n'òbòdò ǹkè nà onye ọbụlà nà-ànwụ n'agụọ ọ̀ dịghị onye na-enye ha ihe kamà ọnwụ agụọ ga-egbu ha okay kama ọnwụ agụọ ga-egbu ha ha kpebiri na ọ ka mma ịba n'ime ọhịa nwụọ n'ebe ahụ karịa ịnwụ n'okporo ụzọ ebe ndị mmadụ ga-abụ ozu ha asọ nke a mere onye isi jiri rigoro n'ubu onye ngwụrọ bụ onye buru ya bawa oke ọhịa dị n'obodo ahụ ha anọọla n'ọhịa ahụ abalị anọ na-erighị nri ọbụla Ọnwụ kaara ha mma karịa, okay, ọnwụ kaara ha mma mana ọnwụ ekweghị abịa ọsọ ọsọ. Ọ bụ, ọ na-abụ agụọ karịa onye ụbịam, ọnwụ abụrụ ya okpu eze. Ha abụọ nọ n'ọnọdụ wee ruo mgbe Onye ngwụrọ lere anya n'azụ wee hụ otu mgbada dị ebe ahụ. Dinta gbara ya egbe ebe dị anya ma nke mere na o jiri daa ebe ahụ nwụọ. Onye ngwụrọ weere nwayọ chọkọọ nkụ, fụọ ọkụ malite ịhụ anụ mgbada ahụ n'ọkụ n'emeghị ka enyi ya mata ihe ọ hụrụ. Mgbe onye isi nụrụ ihe ahụ, ahụ wère jụba ya ò wère jụba enyì ya ọ tụ m̀gbè onye ìsì nụrụ isì anụ ahụ̀ ò wère jụba enyì ya ọ tụ̀rụ̀ ya àsị ọ gwàrà ya nà ọ bụ̀ awọ̀ jùrù ebe ahụ̀ dum̀ nà ya ekpebìela ịhụ otù n'ime nnukwu awọ̀ ya hụ̀rụ̀ ebe ahụ̀ n'ọkụ Onye isi chetaara ya na onye riri awọ, ọ bụrụ na ọ zaghị ya ntị, ọ zaa ya okpo. Onye ngwụrọ zara ya na ọ bụ ihe ya chọrọ n'ihi na ya chọrọ ọnwụ ịbịa gburu ya ọsọ ọsọ. Mgbe ahụ ka onye isi jiri gwa ya ka o nyetụ ya anụ awọ ahụ nke ya n'ihi na ya achọghị ịnọ n'ụwa naanị ya. Ka onye ngwụrọ tachara anụ mgbada otu o nwere ike, o zo o zoro nke fọdụrụ maka echi wee gaa kụgbuo otu nnukwu awọ ọ hụrụ ebe ahụ. Ọ hụrụ ya n'ọkụ buru ya nye onye isi enyi ya. ọ naara ya malite ịta ya ozugbo ahụ ka ọ taruru n'afọ n'ebe afọ ya dị wee taa ya n'eze afọ awọ ahụ gbapụrụ n'ike nke na mmiri si na ya wụbara ya n'anya nke a mere anya ya jiri mepee n'ike o were hụ ụzọ Ọ hụrụ ozu mgbada fọdụrụ afọdụ na ụdị obi ọjọọ enyi ya jiri soo ya, ihe a merenụ riri ya ọnụ, naanị ihe o mere bụ iburu onye ngwụrọ ahụ bulaa n'obodo ma gwa ya na enyi ha abụọ ebiela. Ka o kwuchara nke a, ọ hapụrụ ya laa n'ụlọ ya gaa malite ndụ ọhụrụ dị ka onye zuru oke. Ihe mmụta dị n'akụkọ a, nke mbụ, ọnọdụ ọjọọ mmadụ nwetaara onwe ya nwere ike ime ya ka ọ gbanwee omume. ǹke àbụọ̄ ọ̀zọ bụ̀ nà mmadụ̄ ọbụlà nwèrè ike ịgbānwè ogē ọbụlà ǹke ātọ̄ imēgbu onye ị kà mmā àdịghị̄ mmā n'ihì nà chi nwa ogbènyè nà-àgbara yā ọ̀gụ̀ ǹke ātọ̄ ụ̀wà nà-ème ntụgharị ǹkè nà onye bu ụzọ̀ nwèrè ike ịkpàrà àzụ kà emesịanụ̀